vive la transition oh, an ka taa n'a ye oh, nin kɛ yan fɛ musa olu b'i nɛgɛ nin i b'a kalama i b'i nɛgɛ k'i nɛgɛ k'i nɛgɛ k'i nɛgɛ i bɛ t'i kunkolo kɛ koko kun kewu i bɛ bɔ min kalama i b'a sɔrɔ maa si t'i kɔ donc musa ne moi je suis objectif n y'a ye dɔw bɛ ka bɔ ka video kɛ les jo bala les amara sila les seku tunkara n y'a ye u bɛ video kɛ mais u ka idée ma dafa o de la ne yɛrɛ farala video kɛ kan pour que ka n'u compléter ne ka arajo k'a ta pendant 4 ans ka transition dɛmɛ n bɛ kuran sara n bɛ charge sara n bɛ redevance sara n bɛ personnel sara n bɛ fɛn bɛɛ sara transition ka dɔrɔmɛ tɛ dɛrɛmɛ ɛ e yɛrɛ tɛ taa émission kɛ bawule la de n bɛ taa kɛ ɛ, système min bɛ yen n'i bɛ baara k'a kɔnɔ ni arajo tɛ tigɛ dɔ ka dɔrɔmɛ b'a la yan Musa o tɛ wari donni transition na MP4 moi, je suis pas MP4 non MP4 la sa wagati min Musa wagati min dɔrɔmɛ kelen tɛ généralw bolo u ma poste kɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ généralw bolo u ma poste kɛ foyi t'u bolo ka jama labɔ han ka taa boulevard fa le 8 et le 15 septembre ne ni n tɔɲɔgɔnw de y'a kɛ an jɛkulu naani anw de y'a kɛ musa pour que ka jama labɔ an bɛɛ ye wari de bɔ ka sotaramaw louer ka communication kɛ ka mɔgɔw la déplacer ka taa e yɛrɛ m'o reportage caman kɛ yan e e reportage y'a kɛ fu la n ko forfait sɔngɔw dira olu caman ma di yan garu tun bɛ ka di ɔ mais jɔni sɔrɔdasi dɔ k'a fɔ ko ale bon o sɔrɔdasiw ma dɔrɔmɛ mugan di o MP4 ma hali bi u m'an ka mɔgɔ nommer u m'an bila foyi la an ma poste ɲini an ma jɔyɔrɔ ɲini an ma marché ɲini an ma foyi ɲini a fɔra k'aw yɛrɛ damaw tilala ka kɛlɛ de koyi an kɛlɛla an ye ɲɔgɔn faga an kɛra min ye o an ma sa o an balolen bɛ o mais an ma taa fɛn kɔni ɲini musa anw y'o kɛ jamana de kama quoi donc c'est pour te dire que mɔgɔninfin yɛrɛ de ye quoi ne jigi dalen tɛ mɔgɔ kan rcp an jigi dalen tɛ mɔgɔ kan k'a fɔ ko e de kama k'an bɛna kunnafoni ɲuman fɔ an kunnafoni kɔnitaw de bɛ mɔgɔ min ko bɛ tiɲɛni kɛ musɔgɔjɛlenya i da de bɛ tile musa ni dila minnu bɛ minnu bɛ ka mɛ n ka dɔn kɔnɔ n b'o dɔn a yira nin fɔ a koriji minnu bɛ vive la transition ɔ an ka taa n'a ye ɔ nin kɛ yan fɛ musa olu b'i nɛgɛ nin i b'a kalama i b'i nɛgɛ k'i nɛgɛ k'i nɛgɛ k'i nɛgɛ i bɛ t'i kunkolo kɛ koko kun kewu i bɛ bɔ min kalama i b'a sɔrɔ maa si t'i kɔ donc musa ne moi je suis objectif ninnu de ye ne don video kɛ la ninnu i y'a faamuya parce que ne ye mɔgɔw ye u bɛ bɔ ka video kɛ les amara sila ye o tila ne tun ye journaliste ye 20 ans n bɛ sɛbɛnni kɛ ne tun bɛ sɛbɛnni kɛ ka di journal écrit ma n bɛ arajo la n bɛ sɛbɛnni ka di journal écrit ma ne ka article u b'a publier u ka journal écrit kɔnɔ mais ne ye animateur arajo de ye ani journaliste arajo ka kɛ formateur ye en journalisme n bɛ mɔgɔw former k'i kalan journalisiya la mais ne ma video kɛ n nana video daminɛ wagati jumɛn na n y'a ye dɔw bɛ ka bɔ ka video kɛ les jo bala les amara sila les seku tunkara n y'a ye u bɛ vidéo kɛ mais u ka idée ma dafa o la ne yɛrɛ farala vidéo kɛ kan pour que ka n'u compléter